don tɛmɛnen an kumana tamasiyɛn fila dɔrɔn de kan n'o ye bélier ani taureau ye maa minnu bangela ka ta marisikalo tile mugan ni kelen ka taa bila avirilikalo tile mugan na ani minnu bangela ka ta avirilikalo tile mugan ni kelen na ka taa se mɛkalo tile mugan ni kelen ma o furanjɛ kɔnɔna na an kumana olu de kan sigina t'o la ɔ bi bi an bɛna kuma jumeau de kan o ye minnu bangela ka ta mɛ kalo tile mugan ni fila la ka taa se juin kalo tile mugan ni kelen ma o furanjɛ kɔnɔ nka sani an ka don baabu kɔnɔ mhm. an b'a fɔ ni emission in bɛ kɛ sababu ye e yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ den ka taamasiyɛn dɔn hatɛ n'i sera k'o dɔn n'a sɔrɔla bɛn bɛ se ka don i n'a cɛ mhm. n'i y'a jogo dɔn awɔ i bɛ se a minɛ cogo la siga t'o la bon emission in dabɔkun ye min ye mhm. bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn cogoya dɔn tiɲɛ ani fana a ka se ka ɲɔgɔn faamuya adamadenya kɔnɔ ka sababu kɛ ni bɛn tɛ yɔrɔ min na hɛrɛ tɛ yen dɛ ɲɛtaa tɛ yen yɛrɛ ɲɛtaa tɛ yen o tiɲɛ gɛrɛsɛgɛ fana tɛ yen nka ni bɛn nana a bɛ na ni hɛrɛ caman de ye siga t'o la fiyewu voilà ni bɛɛ y'i ka tagabolo dɔn i b'a kɔlɔsi hɛrɛ bɛ na du kɔnɔ o bɛ kɛ dɛrɛ dudenw bɛ lafiya n ko ɲɔgɔn dɔnbaliya de bɛ na ni baga ɲɔgɔn ma ye tuma dɔ la i bɛ baga i mɔgɔ ɲɔgɔn ma ɔ ka a ye ko dɔ la ko a b'o kɛ walima k'a ye ko a ye ko dɔ kɛ e la o ma bɛn e ma k'a sɔrɔ lɔnbaliya don n'a y'a sɔrɔ i b'a dɔn i bɛna a ye k'a fɔ ko a ye min kɛ ko a semako tɛ walima k'a ka kan n'a kɛ ye o tiɲɛ o la professeur an ko ten ko maaninfin i tɛ kalan ka ban dɛ o tiɲɛ dɛ sabu a fɔla ten ko maa tɛ kɔrɔ kalan ma maa tɛ kɔrɔ kalan ma ko don o don tulo bɛ taa kalanso sigina t'o la o kuma na nin ye an donnen kalanso dɔ yɛrɛ kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma o tuma an b'a fɔ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i tulo sɛbɛkɔrɔ ɲɛgɛlɛnjɔ ka ɲɛ bawo n'i y'i tulo majɔ kosɛbɛ min min fɔ n'i y'a faamuya ka ɲɛ kosɛbɛ ɔ tuma caman na i yɛrɛ kɛlen kɔ ka i yɛrɛkun jogo dɔn bawo yɛrɛkun dɔn yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye i bɛ se ka i maa ɲɔgɔn minɛko ɲuman sɔrɔ sikana t'o la e y'i yɛrɛkun faamuya k'i yɛrɛkun cogoya dɔn k'i mɔgɔ ɲɔgɔn fana faamuya k'o cogoya dɔn ɛ kɛlɛ tɛ na bilen o o tiɲɛ dɛ ɔ nka ni e m'i maa ɲɔgɔn cogoya dɔn e m'i yɛrɛ cogoya dɔn ɔ kuma dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ ale yɛrɛ dusu bɛ se ka keleku kuma dɔ la n'i bɛ fɔ mɔgɔ b'a fɔ ko aa ko jinɛ b'i nɔfɛ

39 bi wɔɔrɔ ni naani bi wɔɔrɔ ni naani tan ni wɔɔrɔ bi saba ni kɔnɔntɔn n'i bɛ kɔkan 00 223 64 64 16 39 n'i y'o kɛ inshallahu i ni professeur bazumana watara a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin minnu fɔ aw ɲɛna o ye k'a fɔ ale forobayalen don bɛɛ lajɛlen ye a bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la bawo ni ala ye dɔɔni dɔɔni nɔgɔya i ma n'i kɛla maga kɔnɔjɛlen ye i ye foroba de ye i ye bɛɛ ta ye i tɛ i yɛrɛ ta ye tun yɛrɛ o ye tiɲɛ ye bon sisan naamu an ko an bɛna daminɛ gémeaux la gémeaux maa minnu bangela k'a daminɛ mɛ kalo tile mugan ni fila ka taa bila zuwɛn kalo tile mugan ni kelen na o furanjɛ kɔnɔ e muso min tulo bɛ an na sisan k'e cɛ ka taamasiyɛn ye gémeaux ye hatɛ k'e ye an ka bi baro lafaamuya kosɛbɛ an bɛ min fɔ i ye dɔrɔn i k'a bila i kunna k'i cɛ ye mɔgɔ ye adamadenya ka di a ye baro bɛ fan o fan o de ka di gémeaux ye gémeaux t'a fɛ i k'i ka gindo dogo ale la o kɔrɔ ye fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ du kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ a bɛ baarakɛyɔrɔ la walima a bɛ voyage sira fɛ i jija i k'ale kunnafoni o de ka d'ale ye parce que kunnafoni bɛ fan o fan jumeaux bɛ taa yen fan fɛ mɔgɔ min don ko sigiyɔrɔ kelen b'u tɔɔrɔ u tɛ sokɔnɔna fɛ ka caya kɛnɛmana ka di u ye information lamɛnni ka di u ye ayiwa sigana t'a la u bɛ baro kɛ u furuɲɔgɔn fɛ walasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya adamadenya kɔnɔ fɛn min man di jumeaux ye Yamusa Balo o ye maa min b'a kɔnɔ dogo. maa min tɛ sɔn kuma ma maa min bɛ a ka gindo dogo a ka gɛlɛn i ni jumeaux ka se ka ɲɔgɔn faamuya
i y'a faamuya ko muso k'a faamuya k'a fɔ ko a cɛ ye mɔgɔ ye ko adamadenya bɛ a la parce que a dɔnbagaw ka ca quoi ale b'a fɛ ka don bɛɛ lajɛlen de la ko jumeaux don ka di adamaden na kojugu ka sababu kɛ ni ale bɛnna ale b'a ɲini a ka se ka ɲɔgɔn sidɔn de walasa a ka se ka kun ɲɔgɔn ye ka baro caman kɛ ko kalan ka di jumeaux la kosɛbɛ donc i b'a kɔlɔsi kalan dun tɛ sɔrɔ fosi la ni kuma tɛ i y'a faamuya donc ko kumakɛlaba de ye a cɛ ye o ye kelen fana a k'a faamuya k'a fɔ ko jumeaux tɛ kɔrɔbaya fɛ ale b'a fɛ toujours a ka sigi denmisɛnninya la denmisɛnnin jogo de bɛ a la ani fana sigana t'a la ale b'a fɛ toujours a labɛnnen ɲumannin ka kɛ parce que a tɛ nɔgɔ fɛ quoi o ye jumeaux tagalan ye bon ko muso k'a faamuya k'a fɔ a teriw n'o ye jumeaux teriw ye a ka gɛlɛn ko muso ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma parce que n'i ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin jumeaux teriw ma a ka gɛlɛn ale ka se ka ɲɔgɔn faamuya a balimaw fana bɛ ten parce que ale b'olu taga sira bɔ kosɛbɛ toujours a bɛ taa balimaw fɛ yen a bɛ taa teriw fɛ yen bon o ye jumeaux tagalan ye an bɛ min fɔ muso ye muso min tulo b'an na sisan k'a fɔ k'ale ka cɛ ka taamasiyɛn ye jumeau ye a ka da la k'a fɔ ko jumeau ye mɔgɔ ye fana ko n'ale ko i ka min dabila i k'o dabila n'a ko i ka min kɛ i k'o fana kɛ parce que ko cɛ ye maa dusuba de ye a kɔrɔ n'ale dimina hmm. a ka cɛni kɛ n'o bɛ bonya kosɛbɛ i y'a faamuya a ka teli ka kuma jugu fɔ muso ma hmm. a ka teli ka kojugu ta ka muso sɛgɛrɛ kuma sira fɛ hmm, o kɔrɔ ye ko jumeau tɛ maa ye k'a fɔ ko a bɛ maa sutura n'a dimina i y'a faamuya o t'a seko ye o t'a seko ye quoi mm, mm. parce que n'ale dimina dɔrɔn kuma kolon fɔ de bɛ se ka diya ale ye ale de b'o ta ka a yɛrɛ furuɲɔgɔn sɛgɛrɛ alahu akubaru a faamuna a faamuna nka ko jumeau mm. ko maa min don fana ko ni a voyage la muso ka to ka lɛtiriw ci a ma ka to ka messagew ci a ma k'o ka di jumeau ye kosɛbɛ parce que toujours n'ale b'i kunnafoni sɔrɔ i ka to ka messagew ci a ma surtout message d'amour o sigana t'a la ko sigana t'o la a bɛ ɲɔgɔn faamuya parce que ale ka kanu fanba caman ye kuma de ye ani baro dumanw ye ani tulon ni yɛlɛ o de ka di jumeau ye kosɛbɛ o kɔrɔ ye amour physique ka dɔgɔ ale fan fɛ amour cérébral i bɛ cérébral dɔn o ye ka baro kɛ ka ɲɔgɔn lafaamuya ka ɲɔgɔn nisɔndiya hakili siraw fɛ effectivement hakili siraw fɛ donc k'o bɛ jumeau nisɔndiya o de y'a to ko kuma caman lɛtiri sɛbɛn ka di a ye message ci ka di a ye bon yɔrɔ jan na ka to ka kuma ka mɔgɔw lafaamuya ka a furuɲɔgɔn lafaamuya o bɛɛ lajɛlen ka di jumeau ye a faamuna a faamuna bon ko muso k'a faamuya k'a fɔ ko jumeau i bɛ taa sɔrɔ ko a dɔnbagaw ka ca muso la a dɔnbagaw ka ca cɛ la parce que ale b'a ɲini toujours ka mɔgɔw fila don ɲɔgɔn na de est ce que i y'a faamuya donc o ye ale tagalan ye miseliya ka d'ale ye o sigana t'o la.
bon a man di jumeau cɛman ye ale muso ka kɛ yaalalikɛla ye a t'o fɛ fiyewu parce que n'a sɔmina k'a fɔ muso ka bɔli bɛ caya donc a bɛ na ni gɛlɛya ye u ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ ye yaalalikɛla ye nka ale t'a fɛ muso ka kɛ yaalalikɛla ye sigana t'o la o b'ale nature la kosɛbɛ donc o la ko ni muso to la k'a ka problème ɲɛfɔ a ye n'a ye conseil fɛn o fɛn di muso ma ni muso sera k'o lamɛn k'o sira taama sigana t'a la k'a bɛ nafa sɔrɔ kosɛbɛ n'a y'a bilasira ni kumakan minnu ye ni a y'olu batu a ka ca la u bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ bon ko jumeau tɛ muso keleyabatɔ kojugu fɛ muso min b'a fɔ ko karisa tɛ bɔ karisa ne t'a fɛ vraiment i ka to ka taa yala aa o ka go jumeau ye dɛ i y'a faamuya i bɛ se k'a fɔ de aw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ. o bɛ komi i bɛ fɛ k'ale don kaso la sa kɔni. sikana t'o la a fɔ k'ale tɛ bɔ.
a t'o fɛ dɛ. parce que ale ka signe ye signe mutable de ye. mutable kɔrɔ de ye o ye mɔgɔ min bɛ déplacer. a bɛ yɛlɛma yɛlɛma donc déplacement ka di ale ye. bon i b'a kɔlɔsi toujours a ka d'a ye tuma dɔ la a bɛ muso wele. an ka bɔ ka taa yala. an ka taa nin yɔrɔ in na. awɔ bon ni jumeau dun y'o ta k'i sɛgɛrɛ. i jija i ka sɔn o kuma ma. nka ni e banna jumeau ka déplacement ma ko hmm. tagama man di e ye oh. ko bɔliba in man di e ye oh. ah, a bila e kunna k'a fɔ n'a bɔla oh. n'a ni maa wɛrɛw kɛra ɲɔgɔn fɛ ou bien a taara sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ kɛnɛ ma o ka tagama ka di ale ye hmm. a n'o bɛ taama ɲɔgɔn fɛ hmm. o kana bal'i la dɛ i y'a faamuya parce que mɔgɔ diyaɲɛfɛn n'i k'i t'o fɛ donc i b'a kɔlɔsi toujours degun bɛ na i n'a tigilamɔgɔ cɛ siga t'o la est ce que i y'a faamuya n y'i faamu voilà a ka d'ale ye ale voyage ka d'ale ye ka taa boîtew la ka taa dɔnkɛyɔrɔ la ka taa i senna yala yɔrɔ caman na o ye jumeau tagalan ye bon ni muso banna o ma dun donc a bɛ kɛ sababu ye donc euh, gɛlɛya bɛ se ka na o ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. parce que n'ale bɔla ani maa minnu mana bɛn n'o ye muso wɛrɛw ye mm. k'a fɔ olu bɛ sɔn taama ma mm. i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ olu fɛ ka tɛmɛ a furumuso kan olu kanu bɛ don a dusukun na ka tɛmɛ sikana t'o la ah. i y'a faamuya ko muso k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ ko bɔliba in tɛ jumeau yɛrɛ simanko ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a ka bɔli dabila mhm. vraiment o ma nɔgɔ fiyewu fiyewu ale ma donc ko muso k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ o tuma a diya ye min ye n'a bɛ bɔ mhm. n'a ko an ka bɔ ɲɔgɔn fɛ mhm. tugu a nɔfɛ tugu a nɔfɛ walima n'a bɛ bɔ ɔ n'e t'a fɛ a k'a ni maa wɛrɛ ye e b'a fɔ a ɲɛna karisa a komi e bɛ bɔ ne bɛ fɛ ni an ka taa ɲɔgɔn fɛ sikana t'o la a tɛ ban o ma a tɛ ban o ma n'a ko n ban o ma c'est que ko wɛrɛ b'a kɔnɔ a sikana t'o la parce que a bɛ fɔ ko ale ka signe hmm. ko signe d'infidélité bɛ a ka signe kɔnɔ o kɔrɔ ye maa minnu tɛ tilen quoi tilenbaliya tilenbaliya ka ca jumeau ka vie kɔnɔna na ah, ah. o de y'a to k'u caman bɛ furu caman kɛ cɛmanw bɛ se ka muso ta fo saba fo naani mm-hmm. ou bien u bɛ se ka den gɛrɛfɛ yɛrɛ kɛ eh? i y'a faamuya musoman fana bɛ ten mm-hmm. parce que ale tɛ koroli fɛ quoi toujours parce que ale mɛlɛkɛ bɛ fiɲɛ de la donc déplacement de ye ale ka tagalan ye kosɛbɛ bon surtout maa minnu bɛ sport kɛ o ka di jumeaux ye kosɛbɛ i y'a faamuya donc o bɛ jumeaux lanisɔndiya bon ani yɛlɛkomɔgɔ i y'a faamuya cɛtiribɔla quoi i y'a faamuya donc k'o bɛɛ ye jumeaux tagalan ye donc sisan n'an bɔra yen sisan an bɛna don jumeaux musoman na. cɛ min tulo bɛ an na sisan naamu k'e ka muso ka taamasiyɛn ye jumeau ye ɛɛ min bangela mɛ kalo tile mugan ni fila ka taa o la ka taa se juin kalo tile mugan ni kelen ma o furancɛ kɔnɔ an bɛ min fɔ cɛ ye i ka da a la k'a fɔ ko muso min b'i bolo a tɛ degun fɛ a tɛ tɔɔrɔ fɛ ka fɔ k'i b'ale minɛ ka bila so kɔnɔ ale tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si a tɛ taa a terimuso fɛ yen a tɛ taa a balimaw fɛ yen a tɛ taa a jɛɲɔgɔn si fɛ yen aa k'o ye gɛlɛyaba de ye jumeau la jumeau t'o fɛ jumeau b'a fɛ toujours ale ni mɔgɔ ka ɲɔgɔn ye contact ka don ani mɔgɔ cɛ o kɔrɔ de b'a jira k'a fɔ ni cɛ ko ko a bɛ contact tigɛ ka bɔ muso ni a balimaw cɛ ou bien a jɛɲɔgɔn cɛ aa furu kɔni tɛna se ka mɛn si la Bon parce que ale mago bɛ téléphone na a n'a somɔgɔw ka to ka ɲɔgɔn weele a mago bɛ télévision so la a ka to k'o lajɛ kuma bɛɛ a mago bɛ radio la fana a ka to ka information lamɛn min bɛ ale nisɔndiya c'est ça ouais c'est ça parce que ko miiri kojugu man di jumeau ye ale tɛ fɛn fɛ quoi n'o ye an b'a fɔ ko k'a bila kelenya la effectivement o b'a bila hakili jagabɔ caman na miiri miiri banbali solitude a tɛ solitude fɛ quoi k'a dɔn ale ka sigi a damana ale tɛ ka baro kɛ a tɛ kuma maa si fɛ a sigilen don ka lien bɛɛ tigɛ ale la donc a bɛ komi i y'ale minɛ ka don kaso kɔnɔ donc euh, ni jumeau y'a miiri k'a fɔ ko cɛ bɛ k'o sira ta ka ale sɛgɛrɛ jumeau musoman donc euh, a bɛ muruti ale dun dusu ka bon n'a dimina a ka kuma fɔtaw ka ca n'o ye kuma kolonfɔ ye ka ɲɛsin cɛ ma i y'a faamuya mais ko jumeau ka kan k'i kɔlɔsi fɛn kelen min na o ye a yɛrɛ dabara ye parce que a caman bɛ u da de b'u coro quoi parce que mɔgɔ min don kɔnɔ jɛlen don u labilalen don kosɛbɛ n'u ye kuma daminɛ u tɛ kuma dɔw ɲɛɲini k'a dɔn ko n man kan ka nin fɔ n ka kan ka nin fɔ quoi o de y'a to ko mɔgɔ caman bɛ jumeau kɛ nafigiw ye i y'a faamuya donc ko u da bɛ fɛn bɛɛ la quoi kuma tɛ fin u kɔnɔ quoi ya donc o tɛ jumeau bɛɛ ye sa mais an bɛ min fɔ min ka lamɔ ma ɲɛ kosɛbɛ mm. k'a sɔrɔ a tigi lamɔgɔ bɛ kɛ kumakɛlaba ye a b'a essayer k'a fɔ k'a bɛ fɛnw fɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna mm. à la fin de compte a bɛ se ka na ni nafigiya ye a bɛ se ka mɔgɔ fila kun kari ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye jumeau bɛ se ka maanifin fila bɛn mm-hmm. ka gɛlɛya bɔ u ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. nka jumeau bɛ se ka maanifin fila fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que fiɲɛso don parce que fiɲɛ n'ale wulila a bɛ se ka yiribolo fara a bɛ se ka papier fara donc an bɛ min fɔ ko jumeau bɛ réconciliation kɛ mais a bɛ se ka détachement fana kɛ i y'a faamuya donc ko cɛ ka faamuya k'a fɔ ko muso min b'a bolo a ka jija a ka to ka conseil di a ma kuma sira fɛ a kana bɛɛ kɛ a teri ye parce que ni jumeau bɛ du kɔnɔ o sɔrɔ a ni bɛɛ ka di cɛ fara musoman kan a ni bɛɛ ka di bon jumeau musoman a ni cɛw yɛrɛ de fana ka di ka tɛmɛ musow kan parce que cɛya jogo bɛ ale la parce que n'ale dimina a b'a fɔ k'a bɛ cɛn jalan fɔ a cɛ ye k'a yira cɛ la vraiment ne tɛ jɛn ni ye nin man di ne ye parce que ale da tɛ se ka sigi o de y'a to k'u caman bɛ yen u ni cɛw tɛ ɲɔgɔn faamuya adamadenya kɔnɔ bon cɛw b'a fɔ kuma caman ko karisa bɛ fɛ ka ne mara de parce que a ka kumakanw a n'a ka dusubaya a n'a ka pɛrɛn-pɛrɛn ani a ka sariya gɛlɛn ka ɲɛsin cɛ ma donc o bɛ na ni gɛlɛya ye dɔɔnin furu kɔnɔ Mm. Donc ko cɛ k'o yɔrɔ faamuya k'a fɔ ko ni muso y'a ka pɛrɛn-pɛrɛn daminɛ mm. a k'a nɛgɛ ka don so kɔnɔ o ka taa kuma fɔ k'a ban so kɔnɔ ah, oh. a kana y'i ta muso ma ko ni muso ye fɛn fɔ ah. kɛnɛ ma ko f'ale fana ka muso jaabi mm-hmm. ah, n'o kɛra dɔrɔn a bɛna ni gɛlɛyaba de ye mm-hmm. donc n y'a faamuya donc a bɛna ni degunba de ye u ni ɲɔgɔn cɛ donc ni min fɔ a ye dɔrɔn a k'a faamuya k'a fɔ ni kuma kɛra so kɔnɔ lafiya bɛna o la kosɛbɛ o ye sutura ye donc u bɛ ɲɔgɔn sutura sinon k'a fɔ k'i bɛ kuma ta ka jumeau sɛgɛrɛ kɛnɛ ma o kuma kɔni tɛ ban dɛ parce que n'i ko kelen ale b'a fɔ tan i y'a faamuya donc o de y'a to u b'a fɔ ko jumeau musoman k'a cɛman jamanen don donc i t'a sɔrɔ u ka gɛlɛya fanba furu kɔnɔ a bɛ sɔrɔ cɛ balimaw de fan fɛ cɛ ba walima cɛ fa walima cɛ dɔgɔnin ou bien cɛ kɔrɔ surtout cɛ balima musomanw i b'a kɔlɔsi o ni jumeau caman tɛ bɛn dɛ jumeau musoman ani cɛ balima musomanw caman tɛ bɛn i y'a faamuya bon o bɛna ni gɛlɛya ye bon olu b'a fɔ ko mɔgɔ kafalen don mɔgɔ yaadalen don a da tɛ sigi a tɛ min mana na a b'o fɔ i ma sikana t'o la ani fana a kɔnɔ jɛlen don kojugu parce que jumeau ka kɔnɔjɛya de b'a to a bɛ coro kuma caman furu kɔnɔna na a bɛ coro fana hali baara yɔrɔ sira kɔnɔna na donc ko cɛ k'o faamuya mais ko maa min don ko baarakɛlaw de don courage bɛ o la ka wulikajɔ ni tiri kɛ ka baara kɛ bon ko cɛ k'a faamuya fana ko muso min b'a bolo a ka d'a ye u ka to ka sigi ka baro kɛ a ka to ka déplacer ka taa a somɔgɔw fɛ ani cɛ yɛrɛ ka se ka déplacer ɲɔgɔn fɛ o ka di jumeau ye donc ani fana a ka jija ɲɛnajɛfɛnw quoi fɛn o fɛn bɛ ɲɛnajɛ ko fɔ ka adamaden nisɔndiya a ko caman ta ka ɲɛsin muso in ma ani fana toujours hali n'a bɛ voyage sira fɛ a to ka lɛtiriw ci a ma ka message dumanw ci a ma o ka di jumeau musoman ye kojugu i y'a faamuya a ka to ka finiw san ka d'a ma fini minnu ye fini dagɛlɛnw ye donc o bɛɛ bɛ nisɔndiya lase a ma dagamanafɛnw sikana t'a la ale ni telefɔni dagɛlɛnw aa o ka di jumeau musoman ye dɛ parce que n'i y'a ye kuma o kuma a bɛ whatsapp kan walima a bɛ facebook kan a b'a ka futu bila sanfɛ dɔnku tuuru mɔgɔw bɛ ale lajɛ parce que ale b'a fɛ tuuru ka fɛn dɔ de kɛ min bɛ se k'ale yɛrɛ koja mɔgɔ ye dɔnku sɛ tu famu k'i bɛ tusu senfɛ e min pa lajɛ ya o y'a ka nauru yɛrɛ ye kuwa yɛrɛgira bɛ ala qu ya adamadenya sa kɔnɔ ale tusu'ale bɔra yɔrɔ min na bɛɛ ka sɔn ale ye bɛɛ ka kulo n'ale tɔgɔ ye bɛɛ k'a fɔ aa karisa i ka ɲi mm, mm. i y'a faamuya donc euh, o bɛ jumeau musoman na naturellement mm-hmm. a tɛ dogo fɛ quoi mm-hmm. i y'a faamuya o de y'a to n'a bɛ fan o fan mɔgɔw b'a lakodɔn a tɛ kɔrɔya fana fɛ dɛ mm. i t'a sɔrɔ jumeau musoman caman bɛ yen n'i ye u n'u dɔgɔninw yira ɲɔgɔn na i t'a sɔrɔ dɔgɔnin ye kɔrɔya bɔsi a la Aa surtout ni dɔgɔnin kɛra cɛ ye a bɛ kɔrɔya bɔsi musoman na ɛ muso min ka kan ka kɔrɔya bɔsi cɛ la o muso kɔrɔbalen o dɔgɔkɛ bɛ kɔrɔya bɔsi a la sigana t'a la o de y'a to ko jumeau musoman caman bɛ yen hali n'u dɔgɔninw taal'u fɛ yen u b'a fɔ dɔgɔninw ma i ka bonmosi di i k'i dasi di voilà kana to ka taa ne fɛ yen ka to i bonmosi ninnu labilalen sinon mɔgɔ bɛn'a fɔ ko tiɲɛ la k'ale ka kɔrɔ Ale tɛ fɛ mɔgɔ k'ale ka kɔrɔya dɔn bawo e ka kɔrɔya de bɛna ale ka kɔrɔya yira sigana t'o la ale tɛ se k'e yira mɔgɔ la k'a dɔgɔnin ye e bɛ cogo min na kɔrɔya fari bɛ e kan ale dun ka kɔrɔ ni e ye o b'a yira k'a fɔ ko ni min cogo don k'a bɛna sɔn ka to k'i yira mɔgɔ la ko n kɔrɔkɛ filɛ k'a sɔrɔ dɔgɔnin sigana t'o la o de y'a to ale bɛ fɛ bɛɛ ka kɛ ale ɲɔgɔn ye quoi denmisɛnninya ka di ale ye ale bɛ fɛ toujours k'ale yɛrɛ rajeunir quoi K'a yɛrɛ kɛ denmisɛnnin ye donc fini doncogo b'o la kɛwale siraw b'o la hali kuma siraw b'o la i b'o sentir a la kosɛbɛ donc i b'a jateminɛ a tɛ fɛ dɔgɔninw ka kɔrɔya minɛ ale la mɔgɔ ka to ka dɔgɔninw yira k'a fɔ karisa de kɔrɔ ye i y'a faamuya donc n'a ta b'a fɔ o tun ye baara ye dɛ e tɛ kɔrɔya fɛ e ko fana ko minnu kɔrɔla k'olu ka kɔrɔya kana ye a kɛla baara ye dɛ sigana t'o la bon toujours an bɛ min fɔ toujours ko ni jumeau bɛ kɔrɔya ka taa i t'a sɔrɔ a ni denmisɛnninw ka di a ni denmisɛnninw bɛ baro kɛ Awɔ. a ni denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn faamuya adamadenya sira kɔnɔ mais toujours an ye fɛn dɔ de fɔ n ko jumeau musoman a tɛ koroli fɛ quoi donc cɛ k'a faamuya k'a fɔ a ka to ka a labila dɔɔni a ka se ka taama dɔɔni kɛ kuma ni kuma effectivement a ka ka fiɲɛ déplacement bɔdaw kɛ. bila a ɲɛ o de y'a to ko jumeau musoman caman bɛ yen Ɔhɔ. n'i ye sɛkiw ye olu cɛ ka kɛ mɔgɔ ye maa min bɛ voyager mɔgɔ min ye chauffeur ye mɔgɔ min sigilen jamana kɔ kan donc mɔgɔ min ka déplacement ka ca mais toujours ka kɛ so kɔnɔ ale ka kɛ sokɔnɔmɔgɔ ye don o don ale bɛ so kɔnɔ a tɛ bɔ o bɛ na ni gɛlɛyaba de ye walima i n'ale ka to ka taa taamaw bɛɛ la walima i ka kɛ taamala ye ale yɛrɛ ka se ka lafiya a kana kɛ maa korolen ye sigana t'a la parce que curiosité de b'ale la quoi ale ka curiosité fanga ka bon kosɛbɛ ale bɛ fɛ ka fɛn caman de dɔn kɛnɛmana na ka fɛn caman dɔn adamadenya siraw kɔnɔ o dun tɛ se ka dɔn k'i to so kɔnɔ kunbatigi don f'i ka bɔ a kunba ka bon kojugu Sigana t'a la. nin ko in bɛ nin cogo in na a nin fɛn in bɛ cogo di nin yɔrɔ in bɛ cogo di nin yɔrɔ Sigana in t'a la. kibaruya fɔlɔ o bɛ cogo di bon surtout yɛrɛ jumeau musoman i b'a jate minɛ ni i ye kuma dɔ kun tigɛ ale ye san ko fɔ n bɛna nin fɔ karisa ye o bɛ n bɛna nin fɔ i ye kɔfɛ aa o man d'ale ye dɛ Ah. o kɔrɔ n'i ye kuma kɔni kun tigɛ Ah. ale bɛ fɛ i k'a tɔ laban Ah. parce que ale tɛ dogo fɛ quoi i ka fɛn dogo ale la fo ka se wagati jan donc o man d'ale ye surtout n'a ye enquête kɛ a cɛ kan ka taa bɔ cɛ ka ko dɔ kalama ko cɛ kɛmɛ ko dogo a la o mankan kɔni tɛ diya dɛ o ye mankanba de i y'a faamuya o kɔrɔ ye ko n'i ma ɲɛ k'i y'a dɔn k'i k'a to i kɔnɔ siɲɛ kelen i kɔni ka n'a kun kɔrɔ ye sikana t'a la n'i y'a kun kɔrɔ ɲuman fara juguman kan ayi i b'a tɔ fɔ sa voilà parce que ce sont les gens très intelligents o hakili ka di kojugu ani fana i b'a jateminɛ o ka sɛgɛsɛgɛli ka bon o ka ko ɲɛɲini ka bon kojugu ko tɛ kɛ ka bala o la ni ko bɛna o ma o b'a caman pressentiment dɔn ka sɔrɔ a wagatiw ma se i y'a faamuya donc o b'o la naturellement o ye jumeau tagalan ye donc an b'a fɔ ko cɛ k'a faamuya ka fɔ ko a ye muso furu n'o ye jumeau ye muso min ka baro ka ɲi kosɛbɛ baro ka d'a ye a b'a fɛ toujours a ka walawala ale ye i y'a faamuya parce que hali ni cɛ ɲɛ kumunen don sisan ni jumeau musoman ye cɛ ɲɛ kumunen ye a b'a ɲininka karisa mun de b'i la fɛn min y'a ɲɛ kumu f'ale k'o dɔn i y'a faamuya a t'a fɛ cɛ ka foyisi dogo ale la ale ka bɔ cɛ ka fɛn bɛɛ kalama maa minnu ka teli ka cɛ ka bololafɛn ta n'o ye telefɔni ta k'a kɔnɔna fouiller ka lajɛ min b'a kɔnɔ o ye jumeau musoman ye a dun fɔra ko le téléphone est personnel ɛɛ eh, jumeau musoman b'o kɛ dɛ sigana t'o la parce que a b'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn min b'a kɔnɔ de i y'a faamu ka cɛ ka duloki pɔsiw fouiller aa a caman b'o kɛ dɛ i y'a faamuya ou bien ka cɛ n'a y'a sɔrɔ lettre dogolen dɔ tɛ yen sigana t'a la ou bien ka cɛ ka fini ta ka sunsun n'a bɔra dugu kɔnɔ ka lajɛ n'a sɔrɔla ni kasa dɔ b'a la o ye jumeau musoman tagalan ye bon n'an bɔla yen sisan an bɛna an tori ka gɛrɛ tamasiyɛn naaninan na mhm. ni an b'a fɔ ma ko kansɛr maa minnu bangela ka ta juin kalo tile mugan ni fila la ka taa se juillet kalo tile mugan ni fila ma o furanjɛ kɔnɔ mhm.
Mhm. bon kansɛr muso min tulo bɛ an na sisan k'ale ye furucɛ ka tamasiyɛn ye kansɛri ye an bɛ min fɔ a ye a k'a dɔn k'a fɔ ko kansɛri tɛ mankan fɛ ale tɛ pɛrɛnpɛrɛnni fɛ o kɔrɔ ye ale b'a fɛ ale muso ka kɛ mɔgɔ ye maa min majiginlen don maa min sabalilen don maa min ka mankan man ca i y'a faamuya parce que kansɛri bɛ toujours calme de fɛ quoi fɛn fɛn madalen don o de ka di kansɛri ye ka to ka pɛrɛnpɛrɛn ale kɔnɔ ka to ka kumakolon fɔ ale ɲɛna aa o man di kansɛri cɛman ye dɛ parce que a bɛ fɔ ale ma ko fasotigi den donc kansɛri ye a danna masakɛ ye fɔlɔ du kɔnɔna na parce que i bɛ taa sɔrɔ ni cɛ don cɛkɔrɔba jogo de bɛ kɛ a la hali ni denmisɛn don i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba jogo de bɛ kɛ a la cɛkɔrɔba hakili de bɛ ale fana fɛ basigi de ka d'ale ye sikana t'a la ale ni maaw ka sigi a ka baro kɛ nka aw kɔnɔna ka dogo dɔɔnin parce que kansɛri t'a fɛ ale kɔnɔna ka dayɛlɛ o kɔrɔ n'ale ye gindo fɔ i ɲɛna sisan kana to i k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna kɛnɛma dɛ n'ale bɔla kalama ka fɔ i bɛ ka ale ka kumaw lakali mɔgɔ ye kɛnɛma a ka gɛlɛn a ka se ka dannaya ta ka da i kan Donc n'ale ye min fɔ i ɲɛna, unhun, o ka kɛ gundo ye i n'ale cɛ a banna, sigana t'o la, o bɛ komi n'i y'i ta fɔ ale ɲɛna, unhun, a t'a ɲɛfɔ maa wɛrɛ ɲɛ fiyewu, a b'a mara, unhun, ya parce que o ka d'ale ye kosɛbɛ, hatɛ, parce que mɔgɔ min ka kuma ka ca, mɔgɔ min bɛ gindo bɔrɔtɔ, ɔn, a ka gɛlɛn e ka kɛ cancer terikɛ ye. i y'a faamuya o ni anw Puisque ka journalistes tɛ ɲɛ dɛ. kɛ sigana t'o la parce que ale b'a fɛ toujours Ɔ. ale ka kow ka dogo de Ɔhɔn. maa min bɛ se ka wuli ka bɔ so kɔnɔ ka taa dugu ci ka na sigi ka kɛ komi foyi ma kɛ Ɔ. aa o ye cancer dɔ ye dɛ Han? i y'a faamuya Bati. dugunanko ka d'a ye kojugu bon a ka ɲɛnamaya kɔnɔ fana Ɔhɔ. i b'a kɔlɔsi ko a b'a fɛ ale muso ka kɛ mɔgɔ ye fana muso min bɛ kɛ so kɔnɔ Ɔhɔ. muso min ka boli man ca awɔ i y'a faamuya parce que n'i ka boli cayara kojugu dɔrɔn i ni cancer tɛ bɛn parce que ale bɛ keleya a tɛ da muso la parce que toujours ale b'a bila ale dusukun na est ce que muso in ani cɛ wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ surtout ni muso ni cɛw ka di aa o ye gɛlɛyaba de ye cancer ma parce que cancer ye muso signe de ye donc ni cɛ bangela muso signe na diyagoya muso jogo de bɛ k'a la est ce que i y'a faamuya donc a ni cɛw tɛ bɛn donc ni ale y'a ye k'a fɔ cɛw bɛ gɛrɛla ale muso la ka caya mm. toujours a bɛ sigana ta ka muso sɛgɛrɛ mm-hmm. a bɛ sigana ta ka cɛw tɔw sɛgɛrɛ donc a b'a fɔ est ce que karisa tɛ ne muso nɔfɛ ale bɛ ko dɔ miiri k'a sɔrɔ a n'o cɛ ka jan ko jigijala ni baji parce que maa min don ko c'est un homme très très sensible ah, o kɔrɔ ye ah. très très intuitif est ce que intuition bɛ a la kosɛbɛ o kɔrɔ ye ko tɛ kɛ ka bal'a la quoi ko ni ko bɛ na ale ma ale b'a pressentiment dɔn k'a sɔrɔ a wagati ma se a sɔmi ka teli sigana t'a la ko ah.
dɔnnikɛlaw bɛ bange olu ka taamasiyɛn so kɔnɔ ah, ah. i y'a faamuya donc ale b'a ɲini de ka muso ɲɛɲini k'a dɔn mɔgɔ min don fɔlɔ mm-hmm. i y'a faamuya o ye kelen ye ko muso k'a faamuya k'a fɔ ko cancer fɛn min fɛ o ye muso ka ale bamuso minɛ ka ɲɛ a k'ale fa minɛ ka ɲɛ a k'ale somɔgɔw minɛ ka ɲɛ parce que n'i bilala cancer somɔgɔw la dɔrɔn o y'i ka furu bannen pewu ee sigi a tɛ tulonkɛ somɔgɔko la a ye muso hakilima yɛrɛ mhm. i ka kan k'i cɛ masaw minɛ ka ɲɛ mhm. bawo a fɔla ko n'i bɔra i ka so ka ban mhm. ɔ i taara yɔrɔ min na i bɛ o yɔrɔ tabiya de sira taama sigana t'o la o de y'a to cancer caman bɛ muso caman furu kɛ parce que n'u y'a ye u ka muso fɔlɔ ni bamuso ma bɛn ani faw ma bɛn o b'a ɲini ka muso wɛrɛ furu ka fara dɔ in kan walasa u ka se k'u ba n'u fa ladon parce que olu b'o ɲini k'o tɛ tulonkɛ bangebaa ko la bangebaa ko tɛ tulonkɛ fɛn ye sigana t'o la olu ka donc olu ka furu yɛrɛ base b'o kan ni muso ma bangebaaw labato n'o ye o masaw ye donc parce que ale b'a fɔ ale tɛ s'i masa ma i kana s'ale masaw fana ma est ce que i y'a faamuya Bon o ye kelen fana ko ni cancer ko muso ma i da yan kana nin kɛ n'i ye nin kɛ nin kungo b'i sɔrɔ e ka tila k'o kɛ aa o bɛ gɛlɛyaba de kɔ parce que ale tɛ sɔsɔli fɛ quoi n'i y'ale sɔsɔ dɔrɔn i ka ko bɛ se ka goya ale ye complètement ko muso k'o faamuya k'a fɔ cancer kɔni ale bɛ fɛ muso ka sɔn ale ka tagabolo de ma parce que dutigi de don ɲɛmaa de don i y'a faamuya ɛ n'i ko i bɛ ɲɛmaa sɔsɔ est ce que i n'a bɛ bɛn wa

i y'a faamuya bon cancer cɛman man teli ka bolo kɔrɔta k'a fɔ k'a bɛ muso bugɔ est ce que i y'a faamuya n m'a fɔ cancer t'a kɛ dɛ mais a ma nɔgɔ quoi muso bugɔ yɛrɛ nafaba t'a la i y'a faamuya parce que maa min don a bɛ hinɛ a bɛ makari quoi a tɛ se ka adamaden ye degun na k'a fɔ k'a se bɛ a ye n'a ma wuli k'i dɛmɛ mais ale ka défaut ye min ye o ye bisigi ye a bɛ adamaden bisigi dɛ o kɔrɔ ye cancer mana bisigi ta k'i sɛgɛrɛ n'i ma kɔn ka i yɛrɛ walawala k'a ɲɛfɔ a ye directement a bɛ ko in ta a dusukun na a b'a fɔ ko tiɲɛ de don i y'a faamuya o bɛ cancer la naturellement o ye kelen fana ko cancer ye cɛman i b'a kɔlɔsi ale b'a fɛ toujours muso ka kɛ muso ye ni a saniyalen don parce que saniya ka di ale ye kosɛbɛ i y'a faamuya ani kokɔrɔ tɛmɛnenw muso ka to k'olu sariya labato i y'a faamuya donc an ka maakɔrɔbaw ka kokɔrɔ tɛmɛnenw o ye cancer tagalan ye laadala laadalako voilà a bɛ se k'a fɔ an ka du sariya de nin ye bon muso ka taa o sira fɛ bon ni muso ma sɔn ka olu de sira taama fana o bɛ na ni gɛlɛya ye furu kɔnɔna na a bɛ na ni mankan ye bon ani fana ko ni ale ye fɛn di muso ma n'o ye wari ye sisan bi nasɔngɔ ye muso k'a jija nasɔngɔ in ka se ka minɛ ka ɲɛ muso kana wari cɛncɛn a t'o fɛ quoi parce que ale bɛ fɛn mara de fɛ kosɛbɛ o y'a to k'ale bolola fɛn bɛ mɛn si la n'a ye fɛn sɔrɔ a b'a mara finiw bɛ ten samaraw bɛ ten fɛnkɔrɔ mara ka di cancer ye kojugu mm, mm. est ce que i y'a faamuya o ye cancer cɛman ye bon n'an k'an bɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan an b'a fɔ ko wagati bɛna an dantigɛ ma heure kelen bɛ ban i y'a mm. faamuya donc an bɛ yɛlɛma ka don cancer musoman na sisan cɛ min tulo bɛ an na k'e ka muso ye cancer ye ni muso bangela k'a daminɛ juin kalo tile mugan ni fila ka taa se juillet kalo tile mugan ni fila ma o furancɛ kɔnɔ Yamusa Balo namu karamɔgɔ an bɛ min fɔ cɛ ye mm. a ka da la k'a fɔ k'a muso ye maa ye mm-hmm. k'a ka kuma man ca oh, oh. i y'a faamu sɔsɔliba man di muso ye nka mm. ko cancer musoman mm. an bɛ se k'a fɔ hali a cɛman ka saliya ka bon dɛ lafiya ka di cancer ye sunɔgɔ ka di a ye mm-hmm. a tɛ gɛlɛman fɛ i t'a sɔrɔ cancer musoman kuma caman mm-hmm. a yɛrɛ bɛ cɛ yɛrɛ bila baara la est-ce qu'i y'a faamuya surtout cɛ ka moto ta sisan misali la k'a bɛ taa dugu kɔnɔ n'a sɔrɔ a b'a fɛ ka fɛn dɔ san dugu kɔnɔ a b'a ka wari di cɛ ma a bɛ cɛ ci siyɛn voilà ko voilà i bɛ n'i natɔ i bɛ n sama i bɛ n sama nin na i bɛ n sen sumaya voilà c'est ça
kuma dɔ la a bɛ se a bɛ se k'i to dilan kan n'a sɔrɔ ni cɛ bɛ jidaga kɛrɛfɛ ko cɛ ka ji suru ka d'ale ma i y'a faamuya donc i ka suru jidaga la cɛ bɛ kɛ ciden ye o de y'a to ko kansɛri musoman aa tiɲɛ yɛrɛ la k'a den tɛ kɛ salibagatɔ ye dɛ tuma bɛɛ ale b'a den bila baara la ka sigi ka den lajɛ i y'a faamuya a ye professeur o kelenni aa selibaatɔ den kɛtɔ seli ɛɛ selibaatɔ ye o ka dɔgɔ dɛ aa o man ca dɛ tiɲɛ nka a ka ca la mɔgɔ kisɛ Ɔɔ. o de den kɛ kan ka se e bɛ sɔn ka seliya Siga t'o la. ale bɛ sin k'a fɔ ko he a to yen ne yɛrɛ bɛ n ta kɛ sigana t'o la o ye tiɲɛ ye dɛ ɔ nka toujours- selibaatɔ Ɔɔ. o b'a fɔ tɛmɛ i k'a kɛ sisan Ale ale bɛ den karaba ka bila baara la o de y'a to ko kansɛri musoman a caman bɛ o denw tɛ kɛ u fɛ quoi a b'a fɔ mama yɛrɛ ka baara ka ca kojugu mama yɛrɛ bɛ mɔgɔ bila baara la yɛrɛ tɛ foyi kɛ
siga t'a la parce que sunɔgɔ ni lafiya ka di mama ye kojugu mama tɛ gɛlɛyaman fɛ i y'a faamuya mama yɛrɛ kuma dɔ a bɛ papa bila baara la
denw ɲɛ b'a la donc denw fana b'a fɔ aa tiɲɛ yɛrɛ la nin ye kabako ye dɛ bon sigana t'a la o de y'a to ko kansɛri musoman ani cɛ tɛ bɛn yɔrɔ la mhm. bon ko kansɛri musoman ye maa ye ko tellement que a saliya ka bon tuma dɔ la cɛ bɛ se ka bɔ baarakɛyɔrɔ la sisan mhm. a bɛna fɔ a ka muso ɲɛna mhm. ko ji bɔ i ka taa bila ɲɛgɛn na sani ji ka taa bɔ ka taa bila ɲɛgɛn na aa n b'a f'i ɲɛna o ye saliya dan ye n'a sɔrɔla ni muso yɛrɛ bɛ baara dɔ la n'o ye kansɛri musoman ye a b'a fɔ k'a b'o baara de ban fɔlɔ ka sɔrɔ ka cɛ ka ci kɛ bon o de ye fiɲɛ juguba de ye o de y'a to ko kansɛri musoman hmm. tuma caman cɛ bɛ a dɔgɔya k'i kun salen don hmm. i ka ko ka suma kojugu i y'a faamuya i tɛ sɔn baara ma ayiwa i b'a kɔlɔsi n'i y'i bila min na fana i t'o kɛ yɔrɔnin kelen est-ce qu'i y'a faamuya k'a sɔrɔ a nɔ tɛ a b'a dakan de la a b'a dakan de la donc ko cɛ k'o yɔrɔ faamuya dɛ mhm. est-ce qu'i y'a faamuya mhm. bon o ye kelen ye fana bon i b'a jateminɛ ko cɛ k'a faamuya k'a fɔ hali dumuni yɛrɛ fana tuma dɔ la cɛ bɛ bɔ baarayɔrɔ la sani kansɛri musoman ka dumuni ta ka na sigi cɛ kɔrɔ a bɛ wagati jan kɛ munumunu salon ni fɛn caman na quoi a bɛ ka kuma ɲinɛ min ye ah, voilà kɔngɔ bɛ gan cɛ la est ce que i y'a faamuya fo u bɛ to ka kɛlɛ kuma caman o ma i t'a fɛ n ka dumuni kɛ bi yan est ce que i y'a faamuya donc o bɛɛ ye saliya ni fɛnw ye donc o bɛ na ni gɛlɛya ye o ni ɲɔgɔn cɛ donc ko kansɛri musoman toujours hmm. an b'a fɔ an bangebaaw ka hakɛ to hmm. hali ni furubato kɛla sisan hmm. i b'a kɔlɔsi kansɛri musoman unhun, san'a ka wuli k'a fɔ k'a bɛ ji bɔ ka taa bila ɲɛgɛn na mm. cɛ ye aa a ma f'i ɲɛna o ye baara ye dɛ tuma dɔ la cɛ b'a kunun ka dɛsɛ tuma dɔ la cɛ yɛrɛ bɛ wuli ka taa bawo sunɔgɔbatɔ fana kunun ka di ni kalabanci ye aa saliya fana barika ka bon kojugu cɛ yɛrɛ bɛ wuli tuma dɔ la ka taa ka ji bɔ ka taa a yɛrɛ ko k'a to sunɔgɔ la i y'a faamuya donc o bɛɛ ye degun ye ko cɛ k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ donc gɛlɛya bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ o sira kan saliya de bɛ na ni problème ye i y'a faamuya mais cancer musoman toujours ko maa min don a bɛ se fɛn mara la a kɔni a bɛ se gindo mara fana na nka n'a yɛrɛ fana dimina a ka teli k'i datigɛ cɛ fana na parce que dantigɛ dala ka d'ale i y'a faamuya a bɛ se ka cɛ ye k'a to yen a tɛ foyi fɔ cɛ ɲɛ na i y'a faamuya bon ka girin ka da cɛ kan k'a fɔ papa nana ou bien n bɛ girin k'a kunbɛn aa n m'a fɔ n k'a t'a kɛ dɛ mais a ka suma cancer musoman na kosɛbɛ o kɔrɔ ye négligence fanga ka bon kojugu ale kan hali furuso kɔnɔna na. la hawla wala quwata illa billah. i y'a faamuya bon surtout furubato sira de fɛ. toujours ale b'a ɲini ko ni cɛ ma fɛn fɔ. ni cɛ ma gɛrɛ ne na. n tɛ foyi f'a ye. hali n'a nege b'ale fa. ayi a tɛ kuma. o dun ye fiɲɛ dɔ ye. o de b'a to ko cancer musoman caman bɛ yen. u bɛ gɛlɛya sɔrɔ furu kɔnɔ nin yɔrɔ de la quoi. a faamuna. voilà bon puis encore maa min don k'u bɛ keleya dɛ. u ka keleya barika ka bon kojugu aa non o kɔni b'u la naturellement ayiwa professeur an bɛ hakili jigin kɛ k'a fɔ ko cancer de ye maaw ye minnu bangela ka ta juin kalo tile mugan ni fila la ka taa bila juillet kalo tile mugan ni fila la olu furancɛ kɔnɔ voilà effectivement mais k'u sɔmu ka jan ko la ko tɛ kɛ ka bal'u la ni ko bɛ n'u ma o b'a caman pressentiment dɔn k'a sɔrɔ a wagatiw ma se i y'a faamuya kɔrɔ ye ni cɛ commencera ka ko dɔ ta k'u sɛgɛrɛ n'o bɛ signe d'infidélité ko fɔ n'o bɛ ayiwa tilenbaliya ko fɔ sigana t'a la cancer musoman bɛ bɔ a kalama a bɛ bɔ a kalama dɛ bon u ka bisigi ka bon fana u bɛ se ka cɛ bisigi ka bila yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ a tɛ yen o kɔrɔ ye i kana n'a fɔ cancer musoman na ko n ye cɛ ye yan fɛ yen a ni karisa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ou a ni karisa bɛ taa baro kɛ tuma bɛɛ yan fɛ yen ka sani ale k'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ sin ka d'a la yɔrɔ bɛɛ e b'a fɔ dɔrɔn da bɛ wuli a tɔ bɛ to sɔnkalanko ye sigana t'o la donc a bɛ se ka d'a la yɔrɔ bɛɛ donc o ye fiɲɛ dɔ ye fana ko cancer musoman k'a dɔn k'a fɔ a ka enquête kɛ fɔlɔ a kana da ko bɛɛ la ten sinon dɔw bɛ se k'a bila fili kɔnɔ k'a bila kumaba la k'a bila dusukasi la ka sɔrɔ o tɛ ni jugulama sɔmina i la o la ɛ tuma caman na a b'i bila fu jeni na dɛ o tiɲɛ ye bon a bɛna fɛn dɔ fɔ min ni tiɲɛ bɔlen ɲɔgɔn fɛ n'a sɔmina e la ka ban e dusu bɛ sin ka bɔ ɔ e bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ furugu furugu ni sen nɔ ye Siga t'o ani la. kuma caman aa o ye kojugu ye non o ye gɛlɛya ye bon an bɛ min fɔ cancer la o ye nin yɔrɔ ye Aha. bon sisan Ahan. ayiwa eh, professeur n b'i maaw hakili lajigin k'a fɔ an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ eh, kumaso kɔnɔna na professeur bazumana watara don ka bɔ kucala premier quartier la ale yɛrɛ ye dolo dɔnbaa ye an bɛ dolo yɛrɛ o kunnafoni de la ale ye maa ye maa min ni sugo dɔnbaa don tɛgɛ n'u tamasiyɛn dɔnbaa don banaw n'u fura o dɔnbaa jɔnjɔn don o professeur bazumana watara an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an bɛ wɛzɛndugu yan ale yɛrɛ a ka nɛgɛ siraw aw minnu ni aw bɛ jamana kɔkanna na a bɛ fu fila ta ni ka kɛmɛ fila ni mugan ni saba tugu la n'o ye 223 ye ka sɔrɔ ka a ka orange i bɛ bi wolonfila ni kɔnɔntɔn tugu o la ka tila ka tan ni wɔɔrɔ tugu a la

16 39 k'o tugu a la n'o ye bi wɔɔrɔ ni naani bi wɔɔrɔ ni naani tan ni wɔɔrɔ bi saba ni kɔnɔntɔn ye k'o tugu a la ɔ nka n'i bɛ mali kɔnɔna na yan a tɛ se i ka indicatif in bila ɲɛfɛ i dan ye dɔrɔn orange la 79